maka na ọ dị mkpa inwe amamihe maka okwukwe okwukwe kwere na ya onye kwere na okwukwe na-efe chineke n'ụzọ o kwere na ya ekwesịghị ịbụ onye na-enweghị amamihe na ya nwa bụ okwukwe anyị ji ohere a kọwapụtara anyị ụfọdụ n'ime nkuzi onye ozi nke chineke bụ anabi muhammad

n'ime ụbọchị ikwuzi la ilaha illallah la ilaha illallah bụ na onweghị chi ọzọ ekwesịrị ife onweghị ihe ọzọ ekwesịrị ife na-abụghị sọ naanị ya chineke chineke onye kere ụwa niile la ilaha illallah onweghị chi ofufe na-abụghị chineke kere ụwa niile wahdahu la sharika lah naanị ya onweghị ah, n- ihe ntanyere ya na ofufe lahul mulk yanwa bụ onye nwe ah, oke yanwa nwe ọchịchị lahul mulk yanwa nwe ọchịchị ọchịchị nke ụwa a na ọ dị chineke n'aka ọchịchị nke ụbọchị ụbọchị ikpe dị chineke n'aka ọchịchị ụwa a na ọchịchị ụwa ọzọ dị chineke n'aka lahul mulku wa lahul hamdu Ah, ekele bụ nke yanwa bụ chineke yanwa bụ onye nwe ekele lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yanwa bụ chineke nwere ike na ebe ihe niile nọ o nweghị ihe chineke ama mmenwu o nweghị ihe chineke ama mmenwu chineke nwere ike na ebe ihe niile nọ lahu wa huwa ala kulli shay'in qadir onye ọbụla kwuru mkpụrụ okwu a ugboro iri n'ụbọchị la ilaha illallah onweghị chi ofufe ofufe na-abụghọ chineke wahdahu sọsọ naanị ya wahdahu la sharika lah onweghị ihe ntanyere na ofufe lahul mulk ya nwa bụ onye nwe ọchịchị nke ụwa makwa nke ụwa ọzọ lahul hamd ya nwa bụ onye nwe ekele wahuwa ala kulli shay'in qadir ihe niile dị ya n'aka onweghị ihe chineke o nwere ike chineke nwere ike n'ebe ihe niile nọ wa huwa ala kulli shay'in qadir onye ọbụla kwuru mkpụrụ okwu a eh, n'ụbọchị ugboro iri kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi ismail onye ahụ dị ka onye ya bụ ihe ọma onye ahụ ga-enweta dị ka ihe ọma chineke ga-enye onye gbapụtara aka ụmụ eh, ismail ụmụ ismail na ofu na na onye gbapụtara ha aka site na ịgba odibo onye gbapụtara aka ụmụ Ismail nwa bụ ndị onye gbapụtara ha aka site na ịgba odibo mana n'ime ụmụ Ismail ịgbapụta aka ofu onye ị mara ihe obiọma onye ahụ ga-enwe eh, eh, ịgbapụta aka mmadụ ịnọ n'ime ha ihe ọma chineke ga-enye gị ihe ọma chineke ga-enye onye gbapụtara aka mmadụ ịnọ site n'ịgba odibo n'aka eh, ihe ọma dịka eh, eh, ihe ọma onye kwupụtara okwu a eh, n'ịja chineke mma sị na o nweghị chi ọzọ ị ga-efe na-abụghị sọ chineke o nweghị ihe tanyere ya n'ofufe o nweghị onye nwa bụ chineke bụ onye nwe ọchịchị onye nwa bụ chineke bụ onye nwe ekele onye nwa bụ chineke bụ ihe niile dị n'aka o nweghị ihe karịrị chineke ike o nweghị ihe karịrị maọbụ onye karịrị chineke ike o nweghị ihe chineke ama mmehụ n'elu ụwa maka n'ụwa ọzọ ozi ọma bụ nke Bukhari na Muslim depụtara bụ sị na ọ bụ ezi na ọ bụ okwu